ndị ọcha ndị bịaranụ ọbata o nwere ụlọ ha bịazie fụ ihe niile anyị na-eme ka arụ arụ asụsụ anyị ha amụtapụghị ya ha kụzibe nke fa maka na ọ ha bụ ndị ike ihe ọbụla ha kwuru anyị na-eme ndị be anyị jizi nwayọọ hapụba asụsụ anyị na-amụ nke fa ka anyị wee dị ka fa etu a ka ọ dị na omenala anyị ha afụ omenala anyị ka ya sị na ha ncha niile bụ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ndị be anyị ekelekwa m ụnụ ọ ka bụkwa nwanne ụnụ nwoke Fada Pita nke nkwado asụsụ Igbo tata asị m ka m yọọ ndị Igbo ụmụnne m ka m yọọ ụnụ ayụyọ asụsụ Igbo bụ asụsụ anyị ọnatarachi omenala Igbo bụ nke anyị onyinye Chukwu nyere anyị ana m ayọ unu bikonụ ka anyị niile jikọnaanụ aka ọnụ ka anyị kwalite asụsụ na omenala Igbo Kedu ihe asụsụ Igbo mere anyị? Kedu ihe omenala Igbo mere anyị? Ọtụtụ ejighị asụsụ Igbo kpọrọ ife. Ọtụtụ na-afụ omenala Igbo ka ihe ọjọọ. Bikonụ, asụsụ Igbo bụ asụsụ ndị gboo nke Chukwu nyere anyị ọ dị mkpa ka anyị mara na ụfọdụ ụsa anyị na-enyegasị abụghị ihe anyị kwesịrị ị na-eme ụfọdụ na-asị na Igbo esika ịgụ Igbo esika na ịsụ Igbo na-esi ike ọtụtụ ndị ọzọ asị na omenala Igbo jọrọ njọ ọ na-egbu mmadụ ọ na-agwọ ọgwụ wee dịrịzie gaba achọrọ m ka m gwa gị asụsụ Igbo ajọghị njọ asụsụ Igbo esirọọ ike etu i si were na-eche sọsọ ihe mere bụ na ndị mbụ ndị bu anyị ụzọ na ikekwe ndị gọọmenti anyị anaghị enyecha asụsụ Igbo nkwado etu o kwesịrị ndị bu anyị ụzọ anyị ta ha ụta anyị ahazi lotakwa maka na mgbe afụ anyị si na ndị anyị kpọrọ ndị colonial masters ya bụ ndị ọcha ndị bịaranụ ọ bata o nwere ụlọ ha bịazie fụ ihe niile anyị na-eme ka arụ arụ asụsụ anyị ha amụtapụghị ya ha kụzibe nke fa maka na ọ ha bụ ndị ike ihe ọbụla ha kwuru anyị na-eme ndị be anyị jizi na nwayọọ hapụba asụsụ anyị na-amụ nke fa ka anyị wee dị ka fa ọ bụ ya ka o mesiziere ha laa anyị nwa bụzi ndị nọzi kịta ga-akwalite asụsụ anyị anyị anaghị akwalitekwa ya etu a ka ọ dị na omenala anyị ha afụ omenala anyị ka ya sị na ha ncha niile bụ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ha mesịa laa anyị nwa bụkwa ndị nọ kịta kama inyekwasị aka họchasịa ihe ndị afụ e chere na ọ dịrọ mma na omenala were omenala anyị chekwabakwa maka na ọnatarachi anyị anyị werezie mmiri ruru unyi nwatakịrị ruru unyi nọ n'ime kwafuo ma mmiri kwafuo ma nwatakịrị kama iwepụta nwatakịrị hichasịa anyị kwafuo mmiri na nwatakịrị kwafuo otu ihe m na-agwa gị bụ asụsụ Igbo esikarịrọ asụsụ ndị ọzọ ụfọdụ ndị mmadụ na-agụ Hibru Chinese language Arabic language na-ede sọsọ ihe mere bụ na nke anyị na ọ bụrụ na e tiri uchu kụzibe ya, ndị mmadụ amụtakwa ya ọfụma